jabụ ụtụtụ ngelu Nenwe TV Nenwe obodo lala ọmụrụmụ ashị mụ eri erikwelu nna shị ka onye chiru ya zara ya dụrụ onye okwu mma dụrụ onye ntamatụla mbọ mma ndị be ya ivom ivom ịṅụla azụ ekarụla eka mbụrụ ashị m ka m gọọ ọvọ ke ụtụtụ nge taa bụ ụtụtụ nge satọde avịa Eke bụrụ mkpụrụ ụbọchị ise la ọnwa la bụ ọnwa ke iri la nna bụkwara ọnwa isii ibe ibu Nenwe la ọnwa labọ gụpụrụ lebọ ole ka ndị bekee onye na-ekwu bụ nwa ụlọ maazị Chukwubuike Ajo ka ejikwa eze eme ọmara bụ nwata ụmụọla egwụrụ ụmụ atụrụ eji eje Uhueze Nenwe lọ na Abuja gara ya ọvọ ji ka ete dọrọ Nenwe m na-arịọ ive ọma mere onye mere ibe ya ekele gbakwara m ya gbara nwunye di m ashị m na-ele azụ gaba ala m ga-abịa ele akpata ekele ekele akpata ha ya ụzọ ya bụ ụzọ m abụghị ụzọ nkụ ele adịghị echibilachara agwụ ha agwụ m na-arịọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri achịcha ma azụ anwụchi Egbe bere ugo bere nke shị ibe ebe ashị m na ka akasị nwa kara nga ọ la-ebe ashị m na amụta nwoke ya amụta nwaanyị ezigbo ụmụaka ha zụwa elewa ihe nke a iletibu nkwere ọnwụ eji m ọjị akpọkụ Chineke nna kere igwe kee ala akpọkụ ali Nenwe obodo lalụ ikwu ukwula ọgalugwu ife jiri Nenwe nji lasha mata n'ishi ụmụ Nenwe nile oge rugwe Ha bịakwara Juda atụala ogbe sa ebe ụmụaka ha atụala ibe sọzọrọ ya hụla mkpụrụ ubu rụjararị nwere ka enwe dịkwa ya onye sọchabụrụ ya ewechi ike jọọ ya o ji ekwe nwere ejiji ma enwere eju nye ya la nwere onye hụ mere njọ erilekwe ya eji m ọjị ọma rive akakụ rive nwere nsogbu Nenwe niile nwere onwe na ntụfụla egboola ndị niile ka ji ọgwụgwọ nsọ rela ọgwụgwọ nsọ ndị niile na-akwọ ọya Ewere ọjị ọma yọọ Chineke nna ezigbote ngọzi la mvụli elu la nkwado l'ishi ụmụ Nenwe ụzọ ọbụla eji akpata ife a na-eri bụ ụzọ ọma ndị la-akọ ọrụ ugbo ndị la-arụ ọrụ aka ndị la-azụ avịa ndị la-amụ avịa ndị la-amụ ọrụ ndị la-agba bọị ndị la-eje akwụkwọ ndị bekee l'ụdị ọbụla ndị ajakwabere sekretrị ụdị ọbụla ma ndị kele ọrụ ndị ezumike nka ọbụla jọpụta niile aragbanyeghị ọjị ugo ọjị ọma yọọ Chineke nna na isi ka Jesu ụmụ Nenwe niile bụ ndị la-azọ ọkwa dị iche iche ọkwa aka lechọta anya ma la steeti ma la nchịkọta ọrụ ọbụla Naijiria makwazila ndị nke lokal gọọmenti na nga ọbụla bụ ngụ ụmụ Nenwe na-azọ ya bụ ọkwa ha si mbe jere Nenwe ejibe akwa ihe ha la-azọ mee ka e nwee mvụli elu na ya bụ ọkwa ka ọ gbara ha ga ọjị ugo laegwu ive na-ejere Nenwe jekwa nri Nenwe gbara ọla ego ezegwu Nenwe niile mejọpụta ụmụ Nenwe jụfe na eji ọmụọla eji ma jụfe ndị gburu fe ndị ụmụ ọbara jụfere ndị toro ofere ekwu ofere ya nye ụfụ jụfe na emekpa ya mdụlaghachi elu ebe mdụlaghachi evi were ifere nye gọzie ụmụ Nenwe niile ashị m ive n'obi eji mee ya bụ ụbọchị Nenwe nke gara aga bụ Nenwe day ka eme la Abuja Rube mee ka ọ fọrọ ọ gbagọ. Nke ọbụla na-enwe vụrụ onwe ya ka mmadụ. Onye vụrụ elu ya ka o nwere ya sọ bịa ka ọ ya. Olugozi okwu ya na nke ọbụla e tiri aka bụ ka ọma ka ọma. A sị m ifeọma jere niile nchegbara ibe nne na nna ifeọma fụtakwara niile egwu ọnwa. A sịkwa m nke ọbụla nwata na-enwe ọrụ atọ ekele dịkwa abụrụ etiti ya. Ya duru ụmụ na-enwe nri ma la Eke, duru ụmụ na-enwe nri ma la Orie, duru anyị niile n'Avọ ma la Nkwọ anyị niile o ise